i ka ɲinifɛn fɔlɔfɔlɔ ye garisɛgɛ ye i tɛ garisɛgɛ sɔrɔ garisɛgɛ tɛ na i la nafolo bɛ da o kan fɛn min tɔgɔ ko nafolo dɔrɔmɛ kelen bɛ se ka garijɛ a tɛ ni tɔgɔ la n'o ma ye la da tɛ don e tɔgɔ la kuma la k'a ka ɲɛnabɔ surutu a tɛ ɲɛnabɔ surutu ka da don a la o de ye kunna hadamaden datugunnen n'i b'a fɛ ka fataw sɔrɔ n'o ye dayɛlɛn ye fataw kɔfɛ ka fati sɔrɔ n'o y'i ka ɲinifɛn sɔrɔlen ye lala bɛ ka abu San k'a to n ka kuma n bɛ turabutigi fo, ɔhɔɔ, san k'a to n ka kuma n bɛ yiritigi fo, kosɛbɛ, san k'a to n ka kuma bi kira min cilen don dɔnnibagaw ma n'u bɛ ka kiraw jɔyɔrɔ ta n'o ye Lala Habiye savant international d'Allemagne na je n b'a fo, ɔhɔɔ, a folen kɔfɛ, un, k'a yira k'a fɔ n bɛna turabuden dɔ di su in na, awɔ. i kana dan ka datugunen diɲɛ bɛɛ k'i sigi k'i datugu pewu yɛrɛ datuguni dan ye i ka jigilatigɛ i yɛrɛ la k'e tɛ kɛ fɛn ye parce que mɔgɔw b'a f'i ma k'i tɛ kɛ foyi i bɛ tila k'a da la k'a fɔ k'i bɛ kɛ fɛn ye mais n'i jigilatigɛlen i yɛrɛ la dɔrɔn k'e tɛ kɛ foyi ye o don b'a sɔrɔ i datuguna yɛrɛ de e tɛ k'a ye mais turabu so tan na n'o ye ne yɛrɛ fa laladi ye n bɛn'o de d'i ma su in na turabu so tan na turabu so tan na o ye turabuden jumɛn ye o de ye masa solomana ye solomana min bɛ ci kelen fila fila kelen solomana ye kuru wɔɔrɔ ye a dalen bɛ turabu so tan na n'i ye wɔɔrɔ fara tan kan o ye tan ni wɔɔrɔ ye k'a ta ni n'a fɔ ko laban tɔntɔ dara o fana tan ni wɔɔrɔ turabu so tan ni wɔɔrɔ force bɛ turabuden kelen min na o de ye solomana ye solomana a b'i dayɛlɛ a tɛ dan o ma n balimakɛ n balimamuso i bɛ fɛn dɔn i tɛ fɛn dɔn a b'i ta ka bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛ f'i ka sa i tɛ jigin parce que a b'i kɛ masa ye abu n b'a fɛ i k'a di turabu la ka tila k'a di nɔgɔma kunda n b'a di de n b'a di O- o- tɔnɔ kana n'i ye n ɲininka nafolo nafolo la turabu yiri la n b'a di Ɔhɔn. camanba n'a nɔgɔma o de ka di n ye o de kosɔn n'i ye solomana sɛbɛn ɔhɔn waa fila un, kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn Ɔhɔn. k'a nasi bɔ ɔhɔn

donc hali n'i ye nin kɛ i b'i yɛrɛ ka masaya sɔrɔ i bɛ solomana sɛbɛn walan sanfɛ kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn n'i y'a sɛbɛn k'a nasi bɔ i b'a nasi tila sigiyɔrɔma saba sigiyɔrɔma fɔlɔfɔlɔ i b'o kɛ buwati kɔnɔ n'i y'a kɛ buwati kɔnɔ i bɛ hami d'a kan ala ne yɛrɛ datugunen don n tɛ ka nafolo sɔrɔ ala jelimandiya yɛrɛ tɛ n na ala ne bɛ cɛw kɔfɛ walima n bɛ musoɲɔgɔn kɔfɛ walima n bɛ n denɲɔgɔn kɔfɛ ala n bɔ yen i ka n bila ɲɛfɛ i ka n ka ɲinifɛn diya n'i y'a nasi ta ka sigi buwati sanfɛ n'a jenina ka ban i bɛ buwati ta i b'a fili nasi tɔ tila kelen filanan i b'o ta i b'i ko a la siɲɛ wɔɔrɔ su wɔɔrɔ su o su i b'a ko ko wɔɔrɔ kɛ fɔ su wɔɔrɔ ni su wɔɔrɔ dafara koli bɛ ban yen nasi tɔ tila kelen sabanan i b'o mun i farikolo la fo su wɔɔrɔ fɛnɛ n'i ye wɔɔrɔ fara wɔɔrɔ kan o de ye tan fila bɔ ni buna hadamaden buruju tan fila i bɛ dayɛlɛ n'i yɛlɛnna i tɛ jigin f'i ka sa lahara taga b'i sɔrɔ yen ala bɛ min k'i la n balimakɛ lahara jɔ don n t'o dɔn mɛ dunuya kɔnɔ yan ala yɛrɛ bɛ maloya k'a ban k'i sago d'i ma i b'i sago sɔrɔ lafiya ye kaburu de mɛ sago sɔrɔ n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ tɛ yen n'o cayar'i ma dun n bɛ na n'i ye a nɔgɔman kunda n bɛ na n'i ye a nɔgɔman kunda o de ye ka solomana sɛbɛn dugukolo sanfɛ
i bɛ wuli sisan dɔrɔn i yɛrɛ ka du kɔnɔna ka yɔrɔ dɔw jɔsi dɔrɔn ka ɲamaniw bɔ yen ni buguri bɛ yen ka solomana bila turabuden bɛɛ ka so ala n datugunen don k'i jɔ a kunna k'a jira ala yɛrɛ la ala n datugunen don wa ala n bɛ fɛ i ka n dayɛlɛ n'i y'o yira ala la turabu pɔyɛn pɔyɛn ninnu kuru wɔɔrɔ pɔyɛn i b'a bɔgɔ bɛɛ cɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bɔgɔ bɛɛ cɛ ka fara ɲɔgɔn kan i b'a k'i koliji la i b'i ko a la siɲɛ kelen n'i y'i ko a la ala b'i dayɛlɛ n'o yɛrɛ ma nɔgɔya i ma n b'a d'i ma i b'a sɛbɛn walan sanfɛ dɔrɔn siɲɛ bi naani n'i y'a sɛbɛn walan sanfɛ siɲɛ bi naani i b'a nasi garide k'i da kuma kɔnɔ n'i da kuma sera n'i tɛ wuli bilen ka bɔ i b'i hami d'a kan i datugunen don ɲɛ min ma i b'o fɔ a la ala k'i bila ɲɛfɛ ni ala sɔnna i ka nasi min a tɛ yɛlɛma ka kɛ bo ni ɲɛgɛnɛ y'i kɔnɔna na fiyewu fo ala k'i ko ye o de kosɔn ko n'i ye ɲininka dɔɔni kana b'i jaabi dɔɔni kana tɔ dɔ dara n'i ye nin kɛ dun o tɛ turabu ye o tɛ turabu dɔn o tɛ turabu yɛrɛ dɔn a ka di jiri la n b'a d'i ma yiri la sisan adamaden dayɛlɛ jiri N bɛn'o d'i ma yiri fila de la yiri fila min ni yiri teremaw don mun y'a kɛ yiri terema yiri fɔlɔfɔlɔ o de ye gunjɛ n bɛna yiri min d'i ma n balimakɛ n balimamuso yiri fɔlɔfɔlɔ de ye gunjɛ ye i bɛ gunjɛ bɔ kuru saba gunjɛ de ye yiri min bɛ den fila kɛ a cɛman n'a musoman n'i y'a fɛn fɛn da a si tɛ falen mɛ gunjɛ bɛ falen yɔrɔ bɛɛ fɛ a tɛ falen gunjɛ tɛ falen n'i y'a den bɔ k'a da a tɛ falen mɛ n'i ye gunjɛ ye i b'a ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ falen falen ka da de n'i y'a ye maɲanbugu yan n'i taara bamakɔ mali dugu wɛrɛ la i bɛ taa gunjɛ sɔrɔ yen a bɛɛ ye ten wa i t'a ye fiyewu ko mɔgɔ dɔ b'a da n'i ye gunjɛ bɔ kuru saba i b'o bila yiri filanan o de ye ɲama ye ɲama ye yiri yiri min n'a bɛ falen yiri belebeleba minnu ye siyɛkili kɛ olu bilen olu nɔ ɲama bɛ falen i bɛ ɲama bɔ kuru naani ale fana tɛ dan dɛ ee Jiri tɛ min bɛ turu, ɛɛ o tɛ ɲama ye, n'i ye ɲama bɔ kuru naani i b'a fara kunjɛ kuru saba kan o ye kuru wolonwula de k'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ n'i y'a tobi k'a mɔ k'i ko a la tile wolonwula don o don i b'a tobi k'i ko a la siɲɛ kelen ni tile wolonwula dafara jɔ ye a bɛ ko fan bɛɛ fɛ a ɲaga bɛ fili fan bɛɛ fɛ Ala b'i dayɛlɛ ala b'i dayɛlɛ ala bɛ dɔw kanu k'o dayɛlɛ mais i yɛrɛ ka cɛsiri dɔɔni kɛli la ala yɛrɛ bɛ maloya k'i datugu a b'i dayɛlɛ i b'i ka ɲinifɛn bɛɛ sɔrɔ ne de y'a fɔ lalabi ka abu l'homme qui est l'incarnation de son père yɛlɛma cogo t'a la ne y'ala ka ye n bɛ fɛ k'a yira lamɛnkɛbaga ni lamɛnkɛbaga jiri filanan ye jumɛn ye o de ye yiri fila faralen o de ye gunjɛ gunjɛ ani ɲama ani ɲama gunjɛ kuru saba ɲama kuru naani n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ yiri a bɛ bɛn kuru wolonwula de ma K'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ. Abu turabu la. Un. Muso minnu bɛ yen n'u tɛ furu fiyewu. Unhun.
Turabu la. K'u tɛ furu fiyewu. K'u tɛ furu fiyewu. Hali maa t'a f'u ma ko mun b'u kun. O tɛ yen.
Ɛ o tɛ yen. Ka turabu to yen o tɛ yen parce que ko dilanbali tɛ turabu kɔnɔ ne bɛ fɛ k'o de yira ko dilanbali tɛ turabu kɔnɔ. Ɔhɔn! Ni furuko gɛlɛyal'i ma e yɛrɛ t'a dɔn e bɛ furu bilen tɔnɔ dara i yɛrɛ ɲuman na k'i tɛ ɲininka mun b'i kun e bɛ ɲininka n'i ye nin kɛ i bɛ ɲininka fɛn min b'i kun fa bɛ fo e bɛ ɲininka fɛn min b'i kun wa fɛn yɛrɛ bɛ fo o de ye turabu den ɲɔgɔnso den ye ibrahima taliki ibrahima taliki ye turabu den ye turabu den min kuru ye naani a dalen bɛ turabu so duuru na ni naani fara duuru kan o ye kɔnɔntɔn de kɔnɔntɔn yɛrɛ bɛ bɔ ni buna hadamaden wo kɔnɔntɔn de tɔgɔ la ibrahima taliki ye turabu den turabu den min n'a bɛ ji di ibrahima taliki ani denɲɔgɔn denɲɔgɔnso den don ji don kɔgɔji don mɔgɔ don ɔhɔn i bɛ ibrahima taliki sɛbɛn hajatu jate la o de bɛ bɔ ni kɛmɛ naani ani bi naani naani n'i y'a sɛbɛn k'a nasi ko nin bɛ utiliser alamisa o alamisa n tɛ alamisa kun duuru sɔrɔ a la fiyewu fo ala k'i di cɛ ma walima ala ka muso d'i ma ne y'a f'i ye Cɛ, o bɛ- o bɛ ala cɛ ka ka kuma kuma na. tɛmɛnenw na ko karisa ni karaba ka di a ka kɛ fɛ n m'o fɔ mais a la furuko gɛlɛyalen don ma ma muso sɔrɔ walima a la furuko gɛlɛyalen ma ma cɛ sɔrɔ n'i kɔni y'i ɲininka o la n b'o dalilu farima d'i ma ibrahima taliki bɛ ci kelen kelen kelen i b'a sɛbɛn kɛmɛ naani bi naani naani k'a nasi ko n'i y'a nasi ko i bɛ jabi de ɲini jabi min ni muso b'a da u sen na nafa gɛrɛ b'a la ni cɛɲa tɛ o kosɛbɛ n'i ye jabi in sɔrɔ alamisa wula fɛ ka dugu jɛ i n'a fɔ an tɛ alamisa la sisan Awɔ. su in na i b'a kɛ ka dugu jɛ juma la ɔhɔn i bolokɔni cɛmancɛ ta jamujan fila in Ɔhɔn. i b'a don la ka da duguma girin na ɔhɔn i bɛ jabi mugu dɔɔni ta ka nasi in dɔɔni ɲami a la ka da i bolo la n'i ka furuko hami Ɔhɔn. i tɛ jumakun wolonwula sɔrɔ na fiyewu fo ala ka cɛ d'i ma wa furu n bɛ furu ten tɛ dɛ ala bɛ furu min d'i ma i ka hɛrɛ b'o la i yɛrɛ sagona furu furu dan ye yɛlɛmacogo t'a la ne de y'a fɔ ne ala sɔnna